D'éirigh le hArd Mhacha bua tábhachtach a fháil ar an Mí i mBabhta 1. An éireoidh leo cur leis an mbua sin nó an éireoidh le Tiobraid Árann teacht ar shlí iad a chloí i nDurlas Éile? Mícheál Ó Drisleáin, atá i mbun tráchtaireachta. Seo chugainn Tiobraid Árann. Deis ansan ag Marie Creedon an ceann san scaoilte isteach agus imithe ag an deireadh thar an trasnán. Scór maith ansan ag Tiobraid Árann. Tús maith gearr isteach. Uillinn ag teacht níos géire i gcónaí. Cabhair ag teastáil. Siar a thagann siad chomh fada le Kelly Mallon. Deis anois ag Ard Mhacha tré Bláithín Mackin. Tabharfaidh sí fé cúilín í fhéin an ceann san imithe isteach. Tomhaiste agus tomhaiste go maith ag Ard Mhacha. Seo níos fearr. Lántosaí ansan, sin í Niamh Henderson. Pas cliste go dtí Aoife McCoy. Á, go hálainn ó Ard Mhacha an pas sin tomhaiste, deis ar scór, an ceann seo thar an trasnán. Agus Eve Lavery, an tarna cúilín aici siúd anso tráthnóna. Bhí seo, níl mórán scóranna feicthe anso i Staid Semple, b'fhéidir go bhfuil oscailtí agus deis ag Tiobraid Árann anois. Tá triúr, ceathrar cosantóir Thiar ansan tá an iarracht ar scór ag teacht isteach agus é sin go snasta thar an trasnán ag Tiobraid Árann, b'fhéidir scór an chluiche anso. Thar n-ais ag Ard Mhacha, McConville ag déanamh go maith, tá siad ag teacht anois. Imreoir sa mbreis níl sé le feiscint ar chlár na scór, isteach chomh fada le Eve Lavery. Ceann curtha síos, an deis leis an gciotóg ag Eve Lavery agus an cúilín sin, bhfuil sé ann? Tá go deimhin! Sárchúilín ag Lavery. Rith maith á dhéanamh ag Grace Ferguson an taobh seo ag an deireadh, roghnaíonn sí dul díreach isteach an pas sin, á, snasta aimsithe istigh ansan ag Ard Mhacha, deis ag Niamh Henderson fé bhrú, raghaidh sé thar n-ais go dtí Kelly Mallon a fuair an gabháil iontach sin agus, bhuel, duine sa mbreis i gcónaí ag Ard Mhacha, Niamh Coleman, dul ó dhuine go duine. Amach go dtí an cliathán oscailtí ansan féidir leo scór a dh'aimsiú, an ceann san oibrithe isteach agus thar an trasnán sin. Scór maith ag Ard Mhacha. Anna Rose Kennedy an chéad scór go deimhin sa tarna leath. Trí cheann as a chéile ansan ag Ard Mhacha, Eve Lavery, Emily Druse agus Kelly Mallon, a chiallaíonn go bhfuil trí cúilín eatarthu ansan. Tiobraid Árann le pas ag teacht isteach ó Anna Rose Kennedy. É sin tomhaiste go snasta agus brú istigh ansan, smachta ag Aishling Moloney, deis anois ag Morrissey an ceann seo, bhfuil calaois ansan, Tiobraid Árann ag lorg cic éirice ag an deireadh! Ó! Aishling Moloney! Urchar de chúl ansan, bhí seans céad uair ag Morrissey, tháinig an pheil amach di, Aishling Moloney cúl chomh maith is a chífeá in aon áit ag Moloney. Agus táimid ar comhscór. Brú tosaigh thar n-ais anso go dtí Aishling Moloney. Cad é mar chúl a d'aimsigh sí ansan dos na Tiobradaigh agus seo chugainn arís iad. Fonn tuilleadh scórála uirthi ansan. An ceann seo blocáilte amach cóngarach don líne. An liathróid coimeádtha laistigh. Bhí sí thar an líne. An-obair ansan ag Moloney agus ag Tiobraid Árann. Thar n-ais chúithi arís. bean chathair Dhún Iascaigh ag imirt ar fheabhas ón uair a tháinig sí thar n-ais ón deich nóiméad istigh i mbosca na bpeacaí, seachain anois Emma Morrissey, cluiche iontach á imirt aici siúd, sleamhain isteach Sarah English anois, dul ó dhuine go duine Anna Rose Kennedy, Tiobraid Árann anois, bhfuil seans ar chúl eile? Anna Rose Kennedy, á! sárchúl! An tarna chúl ag Tiobraid Árann, dhá cheann as diaidh a chéile agus i bpreab na súl tá siad gafa, cúl chun na maitheasa anseo ar Staid agus ar Pháirc Tom Semple i nDúrlas Éile. Cad é mar chúl ansan ag Tiobraid Árann. Cúl déanta thart fé chúl ceann gairid. Tugadh sé thar n-ais do Kelly Mallon. Tiobraid Árann fé bhrú anois ó thaobh cosanta, seans ag Niamh Henderson briseadh tríd, níl aon cailís géillte ach tá scór ansan ag Ard Mhacha. Táimid ar comhscór don cheathrú babhta anseo tráthnóna. Isteach sa lár a théann Ard Mhacha, Niamh Coleman ansan le seilbh. Agus ag an deireadh, an fheadóg dheiridh séidte anseo. An-dara leath ar fad. Bhí an chuma ar an scéal go dtabharfadh Tiobraid Árann an lá leo, dhá chúl ag Aisling Moloney agus ag Anna Rose Kennedy, 2-4 go deimhin ag Tiobraid Árann, 0-10 ag Ard Mhacha, na pointí roinnte, an-chluiche.